Daoibh, a chairde! Mícheál anseo arís ó Ghlór na nGael. Tá súil agam go bhfuil sibh ar fad ag coimeád slán agus sibh sa bhaile. Leis an bpeil tagthaí ar ais, tá seans go bhfuil go leor traenáil nó cluichí imeartha agaibh. So, tá muid chun sos beag a thabhairt don peil inniu agus tá tá muid chun díriú isteach ar sheisiún téarnaimh nó recovery session a glaotar air as Béarla. Agus tá na seisiúin seo an-tábhachtach más rud é go bhfuil go leor cluichí nó traenáil déanta agaibh agus tá sibh ag iarraidh na matáin a fháil i gceart roimh an gcéad chluiche eile. Go bunúsach níl go leor trealaimh de dhíth ach tá cúpla liathróid peile más rud é go bhfuil sé agaibh. Tá freisin balla ar seanchara ag teastáil chomh maith. So, tá an lá go hálainn anseo i mBaile Átha Cliath, so tagaigí amach liom agus déanfaimid roinnt cleachtadh ar seisiún téarnaimh. Maith sibh! Maith sibh a chairde, so don chéad mhír inniu just an taobh suas a dhéanamh, táimid chun forbairt a dhéanamh ar cheann a bhfuil déanta againn le cúpla mí anuas. Agus uaidh sin agus isteach idir na cosa. Agus i ndiaidh sin a dhéanamh, tá muid chun é a chaitheamh suas san aer. So, tá muid chun é a dhéanamh ar ceachtar cos gach uair. So, just chun ceann a thaispeáint daoibh, síos go híseal, isteach idir na cosa, ar ais isteach idir na cosa, suas san aer, agus beir greim air le glúin in airde chun cosaint a dhéanamh ort fhéin. Agus athraigh an chos gach uile uair. So, maith sibh a chairde, féach cé mhéad cinn is féidir a fháil in 30 soicind. Ar aghaidh linn.

Maith sibh a chairde. So don dara mír tá muid chun síneadh a dhéanamh ar an gcabhlach, rud a bhfuil déanta againn cúpla mí ó shin. Agus anseo in áit a bhfuil dhá liathróid ag teastáil, muna bhfuil dhá cheann agaibh, is leor ceann amháin, ach faigheann tú síneadh níos fearr le dhá cheann. Agus tá muid chun gnáth suíomh brú aníos a dhéanamh. So cuireann muid na lámha amach os ár gcomhair agus coinnigh na lámha díreach faoi na guaillí. So tá mo ghualainn díreach os comhair mo lámha. Agus ansin just coimeádaim.

Maith sibh a chairde so do mír a trí, tá muid chun fanacht leis an bplanc ach tá muid chun é a dhéanamh ar dhá thaobh an uair seo. So go bunúsach tá muid chun 30 soicind a dhéanamh ar an uillinn chlé agus 30 soicind a dhéanamh ar an uillinn deas ansin. So séard a bhfuil uaibh ná bhur uillinn an uair seo, so tosú ar an taobh chlé, cuir m'uillinn síos díreach, faigh an liathróid a bhfuil agaibh, Sínigh an lámh eile díreach thar an cheann, coinnigh an droim díreach, é ardaithe thar an cheann agus just cos amháin ar an chos eile agus coinnigh an suíomh sin ar feadh 30 soicind, ansin díreach tar éis 30 soicind tá muid ag athrú díreach isteach go dtí an taobh eile, so just rothlaigh thart agus croch an lámh eile thar an gceann agus coinnigh an dhá suíomh sin ar feadh 30 soicind díreach, a chairde, so gan stopadh, díreach ó cheann amháin go dtí ceann eile. Ar aghaidh linn. Maith sibh.

tar éis na pleainceanna sin ar fad a dhéanamh ach tá muid chun coinniú orainn agus anois tá muid chun síneadh a dhéanamh ar na teannáin na hioscaide nó na hamstrings a ghlaotar air as Béarla. So séard atá uainn ná liathróid agus posta, tá posta agam féin ach b'fhearr balla más rud é go bhfuil sé agaibh toisc go bhfuil sé níos socair, ach faigh an liathróid, cuir i gcoinne an posta é, cuir an meáchan ar fad ar an bposta agus sínigh amach an cor, ansin faigh cos amháin, so i mo thuairim seo, an chos chlé agus sínigh an chos amach ar chúl. Is ceart go mothóidh tú síneadh sa chos deas i teannán na hioscaide. Ansin athraigh na cosa. So, mo chos chlé ag seasamh agus mothaím é ar fad sa chos chlé an uair seo. So, níl muid chun amú a dhéanamh nó time a dhéanamh orainn an uair seo ach tá muid chun é a dhéanamh 10 uair ar gach cos. So, coinnigh oraibh a chairde, déan síneadh ar 10 uair gach uile chos anseo. Maith sibh!

Maith sibh a chairde, seo é an cúigiú mhír agus an mír deireanach den traenáil téarnaimh a bhfuilimid chun déanamh inniu agus táimid chun suí in aghaidh an bhalla nó suí in aghaidh posta cosúil leis seo agamsa chomh maith. So tá liathróid ag teastáil ach just suí díreach le do dhroim díreach i gcoinne an posta nó an balla agus coinnigh uillinn 90 céim i lúb na glúine ansin agat, ansin fan ansin ar feadh 60 soicind. So is méid suntasach ama é sin So chun sibh féin a choimeád siamsaithe tá muid chun an liathróid a chur idir na cosa, pasáil thar an gceann, nó dear cibé rud a dhéanamh chun an am a chur umainn, toisc gur 60 soicind a bheidh i gceist agat ansin. So ar aghaidh linn a chairde agus féach ar aghaidh libh ar feadh 60 soicind. Maith sibh!

Ana-mhaith ar fad a chairde! Tá súil agam gur bhain sibh ar fad sult as na cúig míreanna sin a rinneamar sa seisiún téarnaimh inniu. Tá sé tábhachtach é sin a dhéanamh, na cúig mhíreanna sin a dhéanamh fá thrí nó fá chúig ag brath ar cé chomh dona is a bhfuil na matáin i ndiaidh an seisiún traenála nó cluiche deireanach a bhí agaibh. So, ar aon dul le gach uile seachtain beo, tá mé féin, Liam agus Seán ag iarraidh bhur gcuid iarrachtaí a fheiceáil. So, bí cinnte taifead a dhéanamh oraibh féin agus sibh ag tabhairt faoi na seisiúin aclaíochta, na seisiúin peile nó iománaíochta agus iad a sheoladh ar aghaidh chugainn ag Gaeil na nGael, suíomhanna Facebook nó Instagram.